I Maigh Eo bhí a lucht leanúna ag súil le cúpla sárthaispeántas ó Kobe McDonald roimh dó imeacht go dtí an AFL. Ach is beag a bhíonn idir na foirne peile i gCraobh Faoi Fiche Chonnacht agus bhí imreoirí cumasacha dá gcuid féin ag Ros Comáin, Mac Dara Mac Donncha atá i mbun tráchtaireachta, Babhta 3.
Seilbh ag Maigh Eo anseo tráth nuair a d'fhás anseo i gCois Fhionn Mhairbh agus bailithe anseo ar ndóigh tá an áit chomh mór is an dtuigeann tú bheadh sé níos fearr is b'fhéidir na cluichí seo a imirt in áit nach bhfuil chomh mór sin anseo é Kobe McDonald. Kobe ag dul ar ruathar anois agus tá duine buailte aige, tá beirt buailte aige, tá sé fós ag Kobe, tá sé gar ansin, tá seans ar scór agus tá scór faighte aige agus go luath ní bheidh aon ghá le sloinne ar an leaid seo, déanfaidh an chéad ainm Kobe. Seilbh anseo anois ag Ros Comáin. Agus anseo Eoin Carty á bualadh isteach sa taobh anseo. Ó cosíocht deas anseo anois is seans ar scór b'fhéidir caite buailte trasna ar Chearcach. Ó trasnán buailte ansin ag Charlie O'Carroll. Ó bhí an-seans ar, bhí an-seans ar chúl. Seilbh ag Ros Comáin arís, tá siad ag feabhsú ach tá díshealbhú déanta an t-am sin. Tá fáilte ar ais ag Maigh Eo. Ciceáilte isteach sa spás. Faighte anseo ag Darragh Beirne. Duine eile de ghunnaí sinsir Darragh Beirne ag tabhairt faoin mbrat oráiste agus tá ceann faighte aige. Ceathair a haon anois i bhfabhar Mhaigh Eo. Chic buailte ansin amach ar an taobh agus tá duine ná beirt ag teacht anseo anois. An duine díobh, sin Oisín Deane. Faighte ag McDonald. Ar aghaidh go dtí Deane arís, seans ar chúl. Ó! Cúl iontach ag Oisín Deane. Thosaigh sé an ghluaisteacht sin, ansin fuair sé an pas ar ais ó Kobe agus bháigh sé. Charlie O'Carroll is a' scór ag teastáil go dóiteach. Má théann sé seo thar trasnán, bhuel, beidh péire ann agus tá sí ciceáilte go deas. Ceapaim go gcasfaidh sí isteach, casann sí isteach go hálainn. Grian ag taitneamh. Bearna laghdaithe go cúl amháin. Seans ag Ros Comáin arís. Dylan Flynn amach ar an taobh, tá siad ag oibriú, tá siad foighdeach. Coisíocht arís déanta, agus seo an seans, is í curtha thar trasnán ag John McGuinness. Ros Comáin go tréan san iomaíocht anseo fós. Tá na foirne cothrom agus bhí Maigh Eo cuid mhaith chun tosaigh anseo. Tá an-teacht aniar déanta ag Ros Comáin. Seo an lántosaí agus bhfuil cúilín faighte? Tá an cúilín faighte ag Ruairí Kilcline. An-iarracht. Ros Comáin chun tosaigh anseo ainneoin an méid oibre a bhí déanta ag Maigh Eo luath sa gcluiche. Gearradh thríd anseo, Andrew Quinn, seans ar chúl, cúl báire ag teacht amach, ah! sábháilt iontach ansin ag Patrick Gaynor. Féach ar an méid a bhí le déanamh aige, iontach ar fad. Anois an chic amach ag Patrick Gaynor. Cúl idir na foirne. Maigh Eo atá ag tarraingt chun cinn arís. Amach i lár na páirce, briste síos ansin. Is an tseilbh ag Maigh Eo. Ina bhí Tom Lydon, Lydon isteach, tá sin faighte ag cosantóir, bhuel níl sí faighte rómhaith aige. Anois cé rós an rás, Dean isteach. Sin an chance, tá seans ar chúl eile, bhfuil cúl eile, tá cúl eile scóráilte, Oisín Dean, an dara cúl ag Oisín Dean. Agus anois tá solas an lae idir na foirne anseo. Dó ceathair déag le cúig déag, cúig chúilín idir na foirne. Bhfuil sé ag imeacht ó Ros Comáin? B'fhéidir nach bhfuil fós, tá teacht aniar iontu, tá sé léirithe acu cheana. Ceann seo buailte isteach sa spás? Tá faighte ag Dean Casey, Dean Casey casadh bealach amháin, á go deas ag Dean Casey, seans ar chúl! Tá trí chúl den scoth feicthe againn anseo. An chríoch ag Dean Casey. Anois níl ach dhá chúilín idir na foirne anois. Kobe ag tabhairt faoi seo taobh amuigh den stua, stua na peile mar sin. Is fiú péire a seo, má théann sé thar an trasnán, níl sé ag goil an oiread sin céimeanna siar. Ní gá dó! Tá sí chomh díreach le droim muice! Álainn! Ag Kobe! Maigh Eo. Anois, ceithre chúilín chun cinn. Is é ag teacht gar don deireadh. Ionsaí amháin eile b'fhéidir ag Ros Comáin ach tá siad an ceithre chúilín chun deiridh. Chaithfidís cúl a fháil i ndáiríre is ní bhfaighidh siad aon chúl ansin agus leis sin an fheadóg dheireanach séidte na cosa tugtha leo ag Maigh Eo anseo, ainneoin theacht aniar Ros Comáin.